balimakɛ n balimamuso a ye to lamɛn na inshallah donc nin min filɛ a bɛ fɔ nin ma ko wɔlɔ donc i b'i jija i bɛ wɔlɔ ɲini donc n'i y'a wɔlɔ ɲini a kɛra e mɔgɔ min bɛ yen ko sen dimi de b'i la a kɛra i kolo de b'i dimi donc i bɛ wɔlɔ ɲini i b'a i b'a a tobi n'i y'a tobi i b'a furabulu ta i b'a kɛ k'i sen digidigi donc i bɛ situlu ɲini i b'a kɛ k'i sen mun ni ala sɔnna a ma i kolo ni ala sɔnna i bɛ lafiya sɔrɔ a la inshallah donc n balimakɛ n balimamuso i jija mais bɔkanw b'a la a kilisiw bɛ yen ni ala sɔnna a ma donc n'i y'a kilisi sɔrɔ a b'a kɛ a kɛcogo la ni ala sɔnna ala bɛ lafiya d'i ma donc nin min filɛ a bɛ fɔ nin ma ko si si a bɛ fɔ nin ma ko si de n balimakɛ n balimamuso donc nin si min filɛ nin ye donc i b'i jija i bɛ si ɲini n'a sɔrɔla mɔgɔ min bɛ yen k'i ka denko gɛlɛyalen don i bɛ si ɲini donc n'i y'a si ɲini a n'a si bulu jalan kɔrɔ min bɔnnen don i b'o ɲini o n'a den donc n'i y'a den fara den fara i n'a fɔ kɔlɔ fara quoi donc i b'a ɲini i b'a tobi donc n'i ka denko gɛlɛyalen don i bɛ to k'i ko n'a ye n'e ye muso ye koko saba kɛ n'a ye mais cɛ yɛrɛ bɛ se k'i ko ka fara kan donc cɛ bɛ se ka koko saba kɛ n'a ye n balimakɛ n balimamuso kɛ ni ala sɔnna a ma ala ka denko nɔgɔya donc nin min filɛ a bɛ fɔ nin ma ko nɛrɛ donc nɛrɛ min filɛ nin i b'a den de bɔ nɛrɛ den i bɛ nɛrɛ den de ɲini n'a sɔrɔla mɔgɔ min bɛ ko furudimi de b'i la i bɛ nɛrɛ den ɲini donc a mugu i b'a nɔɔni i bɛ to k'a min i b'a ni nsabanji de bisi k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ to k'a min ni ala sɔnna a ma ala bi i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la ni ala sɔnna n balimakɛ n balimamuso nin ye fayida ye n bɛ ka min di aw ma mun tɛ kɔrɔbɔ fiyewu a y'a kɛ ni ala sɔnna a bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la sabu mori kafiriw de dɛsɛra na mori kafiri dangadenw maa kunnangow dɛsɛra na mori mun sigilen don bandiya ni kalabanciya la sojiw kɔnɔ walahi n'a ma siran ala ɲɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i b'a dɔn a bɛ ka min di mɔgɔ ma n'a m'a kɛ ka ɲɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a tɛ siratu tigɛ fiyewu ni ala m'aw ɲangata k'aw jigin jahanama kɔnɔ o de kama ne y'a fɔ mori ɲɛna a ye siran ala ɲɛ n'a bɛ min kɛ dɔrɔn a ye sɛbɛ di mɔgɔ ma o de ɲɔgɔn tɛ a ye nin kɛ nin ye kɔrɔbɔbali ye ni ala sɔnna a ma donc nin min filɛ nin ye nɔgɔnɔgɔ de ye wulibali de don min tɛ kɔrɔbɔ fiyewu n balimakɛ n balimamuso a kɛra kɔnɔdimi de b'i la mɔgɔw k'e bɛ taa opérer kɔnɔdimi mun na ni ala sɔnna ma nin tobi a tobi cogo la ni ala sɔnna ma walahi n'i y'a tobi a tobi cogo la i b'a tobi bɔgɔdaga de kɔnɔ ni ala sɔnna ma n'i y'a tobi o kɔnɔ inshallah ni ala sɔnna ma kɔnɔdimi bɛ ban pewu n balimakɛ n balimamuso donc n balimakɛ donc i bɛna ji kɛ nin na ni ala sɔnna ma donc an bɛna a bila a kɔnɔ donc a k'a bila cogo ye sabu an balima caman bɛ yen u tɛ bɔgɔdaga de nafa dɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko bɔgɔdaga nafa caman bɛ u t'a dɔn bɔgɔdaga nafa min bɛ bɔgɔdaga la mɔgɔ caman bɛ u t'a dɔn n'o tɛ bɔgɔdaga nafa ka bon balimakɛ i bɛ ji k'a la ni ala sɔnna a ma donc nkunjɛ min filɛ donc nkunjɛ de filɛ a kɔnɔ nin fɛnɛ donc i bɛ nkunjɛ ni ala sɔnna a ma nkunjɛ min filɛ i bɛ jija i bɛ nkunjɛ ɲini n'a sɔrɔ san kɔnɔ e bɛ fɛ siri mun bɛ i kan ou bien i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ san kɔnɔ k'i kisi bana jugu ma i bɛ nkunjɛ kuru wolonfila ɲini n'i y'a kuru wolonfila ɲini i bɛ koko wolonfila kɛ n'a ye tile wolonfila kɔnɔ ee ala sɔnna a ma i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la n balimakɛ n balimamuso inshala voilà donc n'i y'a n'i y'a ji kɛ nin kɔnɔ sisan n'i bɛ fɛ siri yɛrɛ ka tigɛ ka bɔ i la pewu nin y'a kɛcogo dɔ de ye n balimakɛ n balimamuso donc ni tasuma mɛnɛnen don sisan ni tasuma mɛnɛna n'i y'a nkunjɛ bila a kɔnɔ tasuma mɛnɛnen min filɛ o b'a sɔrɔ i y'i hami da nin kan sisan bari i y'a nkunjɛ bila a la a ma tobi fɔlɔ i b'i hami da kan i b'a ta i b'a bɔ tasuma kun fɔlɔ kan n'i y'o faga n'i y'a tasuma wɛrɛ mɛnɛ i b'a sigi o kan tasuma min fagalen filɛ hami min b'i kan tasuma in fagali walahi degun min b'i kan ala b'i kisi degun ninnu ma o b'i k'a saraka de n balimakɛ n balimamuso karamɔgɔ sigilen don manamanakan fɔ an ka cɛkɔrɔbaw bɛ nin kalama an ka donso cɛkɔrɔbaw bɛ nin kalama mais karamɔgɔya ka kɛ taa laturu ci tableau kan dɛ taa ci nin sanfɛ dɛ mais aw bɛ se k'o fɔ cogo di mɔgɔ k'o baara ka sɔrɔ tigɛ ma don laturu la maa o maa b'a baara ka sɔrɔ tigɛ ma don laturu la a b'e ni kuranɛ cɛ i mago ti ɲa o de la ne y'o fɔ karamɔgɔ ye n'i ti min dɔn a fɔ ko n t'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ n t'a dɔn o fɛnɛ dɔnniya dɔ de o de kama an bɛ barawutu baara kɛ aw ye a kɛra siri min b'i kan dabali b'i kan donc an bɛ barawutu baara kɛ a kɛra haminako fɛn o fɛn b'i la n'a barawutu baara kɛ n balimakɛ n balimamuso i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la sabu barawutu baara a mɔdɛli min bɛ yen an bɛna min fɔ aw ye balimakɛ n balimamuso i b'i sigi i bɛ lamɛnni kɛ ni faamu ni kodɔn ni hakilisigi ye donc barawutu min filɛ ale sɔrɔla masa solomana na masa solomana tun bɛ baara kɛ ni barawutu de ye sanu kalaka de tun bɛ masa solomana bolo i k'a dɔn k'a fɔ etasi jɔlen tun don masa solomana fɛ sanu na masa solomana baara kɛ barawutu la o kɔfɛ seyidina aliyu y'a baara kɛ barawutu la seyidina aliyu karamala waja seyidina ali ni walijini samarusu ka kɛlɛ kɔlɔnba kɔnɔ seyidina ali kɛlɛ ka se sɔrɔ samarusu kan samarusu y'a jinɛw ka barawutu ta k'o fara seyidina ali ta kan k'a k'a di silamɛw ma ko sabu silamɛ caman bɛ yen sɛgɛn ni kamanagan bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ caman bɛ yen k'u don jahanama kɔnɔ sɛgɛn ni kamanagan a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen ani bɛ ba ma ni sɛgɛn y'i sɔrɔ a ɲɛ ma i fa bɛ ban i la i ba bɛ ban i la i balimaw bɛ ban i la i sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ ban i la bɛɛ b'a f'i ma k'i ye dangaden ye k'a sɔrɔ dangadenya tɛ i ma nafolo dalu de sɔrɔ o de kama mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ɲini ka taa don somaw kan k'a sabu kɛ sɛgɛn ka baara ye soma lankolon kan dɔw bɛ yen u bɛ ka taa don laturudala lankolon kan k'a sabu kɛ sɛgɛn ka baara ye dɔw bɛ yen u bɛ ka taa u yɛrɛ don jinɛ folikɛla kalabanciw fɛ yen k'a sɔrɔ ko sɛgɛn walasa u ka sɛgɛn bɛ se ka furakɛ olu tɛ se ka sɛgɛn bɔ mɔgɔ la dɔw bɛ yen u bɛ taa kɔmɔtigi lankolon fɛ yen k'olu bɛ taa dɔn kɛ kɔmɔ la walasa kɔmɔ bɛ se k'a to olu bɛ se ka wari sɔrɔ kɔmɔ tɛ se ka foyi ɲɛ i ye se foyi tɛ kɔmɔ ye kɔmɔtigi yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na kɔmɔtigi yɛrɛ balo t'a bolo e bɛ t'i dafalen kɔmɔ na kɔmɔ tɛ se ka foyi ɲɛ i ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa u ta kɛ kolonifilaw yɛrɛ fɛ yen kolonifila yɛrɛ bɛ ka warimisɛnnin ɲini o tɛ k'o sɔrɔ fɔlɔ o tɛ se ka foyi ɲɛ e ye walahi dɔw bɛ yen u bɛ t'u firi kuranɛ kalannaw kan dɔw b'a fɔ k'u bɛ kuranɛ kalan mɔgɔw ye k'u bɛ taa yasini kalan mɔgɔw ye yasini yɛrɛ ka ɲi ka kalan so dayɛlɛw la kunnafɛn juguman bɛ e la yasini tigi i bɛ yasini kalan kunkolo la walasa kunnafɛn bɛ se k'a bila cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa firi u kan caman bɛ yen u bɛ ka n wele k'a fɔ n ye k'olu yɛrɛ taara don kuranɛ kalannaw kan ka dɛsɛ ko olu kali fiyewu ko k'u dafalen k'olu tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen mɛ an y'a barawutu baara k'u ye bi olu bɛna bonyaba de k'an ye o ma dogo mɔgɔ la mɔgɔw bɛna bonya k'an ye diɲɛ fan bɛɛ dɔw bɛ bɔ faransi u bɛna bonya k'an ye dɔw bɛ bɔ ameriki u bɛna bonya k'an ye dɔw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ivoire fan bɛɛ lajinɛ senegali burukina diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔw bɛ ka na bonya de k'an ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ala ka kɛ de nin t'anw ka kɛ ala de y'a ni ala y'i sɔn dɔrɔn i bɛ ala fo ka ala barika da de donc ala de y'a nin kɛ i y'a faamu donc an bɛ barawutu baara kɛ cogo min na an bɛ mɔgɔw bila a kalowa de la sabu a kalowa de bɛ kɛ a kalowa da ye tile wolonfila de sabu karamɔgɔ tɛ nin dɔn dɛ baara bɛɛ n'a kɛcogo de don ala tɔgɔ bɛɛ n'a kɛcogo de don bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don barawutu baara bɛ bɛn kile wolonfila de ma bon e mana kɛ danfɛn fɛn o fɛn e bangena kile wolonfila in dɔ de kɔnɔ sabu karamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sekɛrɛw dɔn u tɛ sekɛrɛw dɔn u tɛ sekɛrɛw dɔn e mana kɛ cogo o cogo i bangena kile wolonfila dɔ de kɔnɔ o de la kalowa in bɛ bɛn kile wolonfila ma aw bolo k'an bɛ ka baara k'an kunfɛ de yan anw tɛ ka baara k'an kunfɛ dɛ barawutu baara a bɛ bɛn kile wolonfila ma mɔgɔw bɛ don kalowa la mun bɛ don a kalowa la waa tan de bɛ di kalowakɛla ninnu ma ni kalowa in banna pewu pewu pewu an bɛ sagajigi jɛman de san an b'o faga an b'o k'a sarakati an kɔni bɛ saga san waa tan ni duuru mun bɛ don a kalowa la waa tan de bɛ d'olu ma ni kalowa in banna pewu an bɛ saga san an b'o faga saga kɔni waa tan ni duuru ye an bɛ saga san k'o k'a sarakati o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni baara kɛra ni baara ɲana i bɛ se ka min d'a ma kɔfɛ o ye ne garisigɛ de ye sabu adamaden n'i dalen don i ka baara la a ma se i ka sara minɛ mɔgɔ la sabu mori dɛsɛ bɛ nin na de k'u sigida ba ɲimikan fɔ saga ɲimikan fɔ sɛ ɲimikan fɔ misi ɲimikan fɔ manamanakan n t'a si dɔn jɛnɛkɛla kafiri dangadenw a di baara kɛ tiɲɛ kan ka manamanakan fɔ dabila

n'i b'a fɛ an ka baara kɛ a baara bɛ kɛ i tɔgɔ o n'i ba tɔgɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mana kɛ diɲɛ fan fan n'i y'an wele an ka baara kɛ an b'a k'i ye i tɔgɔ la dɔnki an ka telefɔni nimoro n'i b'a fɛ an ka baara k'i ye n'o ye zoro zoro de san fɛn tura sosan disi zoro tura zoro sɛn karantinɛ a kɛra siri de b'i kan o dabali de b'i kan o a kɛra dabali jugu dɔ de kɛlen don i la a kɛra kɛnkɔnɔ jugu dɔ de b'i kɔnɔ a kɛra jinɛ kunnafɛn jugu dɔ de b'i la o i dalen bɛ to ka sogo k'e ni muso bɛ ka se ɲɔgɔn ma ubiyɛn e bɛ ka sogo k'e bɛ fali sanfɛ ubiyɛn e bɛ ka sogo ko so binn'i kan ubiyɛn e sogora k'e bira kɔlɔn kɔnɔ ubiyɛn e sogora k'e bɛ ji sanfɛ ubiyɛn e sogora k'e bɛ ji la i dɛsɛnen ka bɔ ji de la n balimakɛ nin ye sogo juguba de a bɛ kɛ maa o maa la kunnafɛnna sogo de don i ka ko daminɛ ka di laban t'a la maa o maa bɛɛ k'e donna ko o ko la ko daminɛ ka di laban t'a la ubiyɛn i ka papiye kow de gɛlɛyalen don e mana don diɲɛ ko ko la a bɛɛ bɛ k'i bolo kojugu de e ni adamadenw ka di waati dɔ waati dɔ la datigɛndala bɛna don aw ni cɛ waati bɛɛ e ni mɔgɔ bɛ to furukufuruku la ɲɔgɔn kɔrɔ datigɛndalaba walahi i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafɛn de sɔrilen don i la mɔgɔ caman bɛ u bɛ taa damadaw la u bɛ dɛsɛ ka sanu nafolo sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafɛn sababu don ni kunnafɛn b'i la a bɛ n ni kuranɛ cɛ i bɛ taa damada la i tɛ wari sɔrɔ dɔw bɛ dama yɛrɛ bɛ firi u kan i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye jinɛ kafiriw yɛrɛ de ka baara ye ni kunnafɛn juguman b'i la a bɛ n ni kuranɛ cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ taa jaman baara la u bɛ taa mini baara yɔrɔ la a bɛ n ni kuranɛ cɛ kunnafɛn juguman b'u la u tɛ se ka fɛn sɔrɔ n'a bara u t'o baara k'i ye n balimakɛ n balimamuso kunnafɛn b'a yɛrɛ ɲini a bɛ n ni kuranɛ cɛ n'a baara kɛra a kɛra diɲɛ hami fɛn o fɛn a kɛra nafoloko ye a ka jugu min ma o ye nafoloko o ni musoko o ni bana nin fɛn saba a ka jugu nin mɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ bana o ye fɔlɔ ye musoko o ye filanan a ka jugu musoko mɔ n'a sɔrɔ e muso bannen don i la i b'a fɛ ka muso in furu muso in bannen don i la ubiyɛn muso somɔgɔ bannen don ubiyɛn e cɛ muso in ko e cɛ bɛ ka muso dɔ nɛgɛn k'a kunkolo ɲagami k'a to yen n'an y'a baara kɛ walahi o muso kelen walahi i b'o furu bɔ n'a kɛra muso cɛ o cɛ walahi i bi o muso kelen kɔni walayi a kɔni a bɛ sigi ɲɔgɔn kun muso kɔni n'a baara kɛra k'a fɔ ko cɛ dɔ de y'i nɛgɛn walayi cɛ b'i furu a bɛ n ni kuranɛ cɛ donc a kɛra diɲɛ hami fɛn o fɛn n'an y'a baara kɛ i bɛ sigi i bɛ ala jɔra kɔmarisaw t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ɲɛna bitigibatigiw t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen dɔw bɛ yen k'a sɔrɔ u ka duko kun gɛlɛyalen don olu tun bɛ location na an y'a baara k'u ye u y'u halala du jɔ mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u halala tɛrɛn kun t'u bolo u bɛ fɛ ka u halala tɛrɛn san an y'a baara kɛ u y'a tɛrɛn sɔrɔ alihamudulila sofɛriw t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye sofɛri caman bɛ yen u tun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka mobili de boli mais an y'a baara k'u ye u y'u halala mobili sɔrɔ donc n'i b'a fɛ an ka baara k'i ye n wele n ka telefɔni nimoro la n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 a baara bɛ kɛ cogo min na an bɛ mɔgɔw bila u bɛ a kaliwa de kɛ a kaliwakɛlaw kaliwa in bɛ bɛn kile wolonwula semaine kelen kaliwakɛla ninnu waa tan de bɛ d'olu ma ni kaliwa in banna pewu an bɛ saga san ka faga saga kɔni o ye waa tan ni duuru ye o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ sabu ala de ye ko nɔgɔyabaga ye ni laɲiniw sabatila i bɛ se ka min ɲɛnabɔ o ye ne garisigɛ a banna sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ fulaw t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye misibatigiw n'an y'a baara kɛ maa o maa ye dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ misi kun t'u bolo u ka misiw kun bɛ sa an y'a baara k'u ye bi alihamudulilayi misi caman b'u bolo dɔw kun bɛ mɛriya ni depiteya ni perezidanya nɔfɛ an y'a baara k'u ye bi alihamudulilayi u bɛna bonya caman k'an ye an bɛna kuma in bila yan inshallah an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an balimaw bɔra diɲɛ fan bɛɛ bi u nana bonya k'an ye an b'u bɛɛ fo k'u barika da an b'a fɔ aw ma salamu alekum warahmatulayi taala wa barakatuh shukran